ebe ahụ bụ unu nọ ee ofu ihe wolu m anya bụ na ka anyị ji wee bụrụ ndị Igbo na ndị ụmụọbe na-akọnite ọrụ ugbo ọnụ ha ee ọ bụ na a na-ekwu okwu ebe a na-akọta ihe oyiyi n'ihe amaghị m mụcha o nwere onye ga-achịkwa ndị one bụ ụmụọbe ee emụ ọtụtụ mgbe ndị be anyị ihe mgbago anyị nda-akpọ ha ihe mgbago ndị abụghị ụmụọbe because na anyị believe na anyị nọ n'ogwugwuru so ma ụmụ onwo ma mega ihe niile anyị nda-akpọ ha ihe ugwu ehe so na ndị be anyị ihe ugwu mgbe ụfọdụ ha nda-abịa sị na ndị be anyị ada azụ eke na anyị ada eme nke eme nke ọzọ and the reason ha ji ekwu bụ na ha ma na ihe anyị na-akọfụta na ọ bụ na evutegburu ha niile bịa na eke na ọ ga-eme eke ọ bụrụ nnukwu ahịa because na ọ bụ na ị bịala ọsịsọ taa bụ oyo moto fụlụ ebe a nụnwa vulu ngwa afịa sọsọ ebe a lulu moto naatọ ehe ndị nke na-ebukwa from ụmụ ogbu na ụmụ ekom na ụmụ onwe ude ndị nke ahụ bukwaalụ fụwa so ndị oyi na ndị agbogwu ejighị n- ndị be anyị egwu egwu because na afịa ha na-aga ha ma na ụmụọbe contribute so much so ọ bịakwa na anyị nwere means iji wee na-abịa nwa eke ahụ easily anyị believe that na ihe a na-akọfụta ụmụọbe ga-epromote nwa eke kpọ obodo anyị ezigbo nso ọ bụ nwa na anyị na-eje na eke anyị gbawa moto anyị ga-aba moto ugbo nambọ before anyị eluo na eke mana agbogwu nwa ị ba moto from ebe a pịam o vu njewa agbogwu biko efa m bụ nwaanyị ibe nwaanyị ibe ọjị ama onye ame gị ihe yes ka m ji wee nọrọ bụ nwaanyị ibe bụ chairman ndị omenala ihe niile throughout bido from 12 villages e nwe n'ihe ọ bụ chairman ha ndị omenala ihe bụzi urban ihe bụzi ezigbo township a na-ene anya strangers bu n'ihe anyị na-eme newe kịta o nwere ihe a lụgburu na conve convent a lụgburu ya ebe a na-apịa ma bọọlụ eme niile ndị na-aghata a na-ego isi ha obodo a na ọ dị ka obodo oyibo Eh, mana o nwere ihe ọzọ anyị na-enye anyị na-enejele anya n'afịa anyị ahụ ihe anyị na-enejele anya bụ afịa anya afịa anya o nwe ihe ọbụla anyị hụrụ dee mgbe m bụ nwatakịrị inegwe ya eke ị- ị bịa n'afịa eke anyị na nna m ga n'ụzọ afịa ọ na-ebu mụ a na-ajụ ije gwekwa na eke ihe a na-ajụ bụ na o nweghị ihe onye enweghị ihe e ji eje na eke ọ bụ na o nweghị ihe i nwere i je kpata mkpụrụ akụ ekwụ ị kpata ekwụ ma ihe ọbụla i nwelu ọ ya bụ ihe i ji eje na eke ihe niile a na-eji ebe na eke ọdụ oke mana kịta na ike nyụhụlụ ihe eke ji nyụhụ bụ anyị na-enejele anya ndị bụ ndị bụ ndụ nwere ihe n'ihe bịa doziela anyị eke a. ọ bụ na ha ga-edozili anyị lụọla anyị lock-up store alụ ha lock-up store ahụ anyị bụ ndị anọ ga-emake sure na anyị fụtara si etu o- eh, tinye ka o ya esi were dụ obu mgbe ọ bụkwa nọ kịta na n'ụwa wagwa anya mmadụ ama nshi n'ohi onye nwere ka o ji eje n'eke ọ na-atụbata ngwa ahịa o ịtụ from obodo oyibo were karata ebe a anyị nwere ike imewe ọ na-adaba like that abịa n'ihe anwa ihe ihe bụ obodo bụ n'echichi ekpegbu igbo a na-atụ n'inu alụọ n'ihe anwa n'ihe dị na center kedu ka ahịa eji ha azụ n'eke ọhịa anyị na-ekwu Ah, afa m bụ joseph chukwuma ijeoma junior abụ m onye ụmụchike ihe ihe eji mara m bụ bahada udemezue the first son of retired uh, assistant Inspector- uh, assistant uh, commissioner of police joseph nwekechukwu ijeoma ihe wọ n'ihe kịta bụ cohesion ha na-agba mbọ mana ihe anyị needilụ n'ihe kịta anụnwa bụ biko street anyị dị filled up with our youths enweghị ha na-alụ shee m put up a kind of uh, promulgation na onye ọbụla bụ onye ihe nwere factory outside ihe ya bịa nwee sim- same factory n'ihe ka aka ekpuchi ọnwa so that na factory ahụ eme employ people ọ bụrụ na ozuome bịa lụọ energy cables n'ihe